chadza ndiyani choti udzifunsa abambo ako ndinafunsidwa nthawi yomweyo ndinaganiza za ulendo wawo ndinakumbuka kuti mbuyomu tsiku lina anandiuza kuti ndikakumane ndi akulu ena anzawo dzina lawo bambo ng'anima pa nkhani ya mbewu ya matimati koma tsoka ilo ndidayiwala kupitako iwe ndiwopusa ndi zovala zomwe anakalipa atate uku maso awo akufuna kutuluka mchimake ngati amawavinitsa tchopa nthungo ili m'manja ndinadabwa nkhani yake yomweyi ya matimati atate pepani ndikudziwa mwayipidwa chifukwa cha zomwe bwenzi wanga wachita ndinatero ndi mantha ngati bwenzi lanu safuna kudya ndiye kuti anthu onse agone manja ali pa mimba chifukwa cha munthu mmodzi anafunsa chemwali polowerera nkhani kodi iye wapambana bwanji simudziwa kuti mtsikana wanuyu ndi chiswe chititha pa mudzi pano inde ngati akuchita zimenezi pa chibwenzi nanga akadzalowera pano ndiye bwanji nthawi yomweyo ndinayang'ana m'mbuyo mwanga ndinaona kuti chemwaliwa adaima pafupi nane amawayang'ana atate mowapatsa ukali monga momwe zikhalira ukafuna kuti anthu amenyane ndinene mwachamuna apa ndi pamene panautsa mantha anga onse chifukwa dolfe adazunza bambo laputule ndi anzawo a phakadeya awa ndi anthu amene anabwereka atate ndalama za ulimi wawo ndalama zomwe zidatipulumutsa ku umphawi uja akanati asakhale anthu awiriwa tikadamwalira Hmm. zimveka ee watani chilipo udalira zomwe udyerazi ndi zabwino kupeza eti kodi sukudziwa kuti kulikonse ngakhale ku mangalande munthu sachepa ndi ofesi yake iwe dzulo unali kuti iwe okhala mtsikana bwanji sunabwere kudzaphika nsima kuti tipeze pali moyo atate adawaponyera chemwali mafunsowa kuteroku tate wathuyo amawayang'ana achemwali mowakweza nkuwatsitsa ngati amayang'ana namwali yemwe sanayende bwino ngati namwali yemwe wagwidwa akulowetsa mnyamata mnyumba podzera pazenera chemwali akanadziwa kuti ndimadziwa zinthu zoti ndikanawawululira atatewa pamenepa akadanong'oneza bondo sakadatero mayi pochoka anandiuza kuti anthu ena adali atawanong'oneza nawo mayi poti sadadziwa adathamangira kusukulu kudalibe poti anali kwa bwenzi lawo ndipo kuti anali ndi pakati mayiwa amawafunafuna chemwaliwa koma atatewa ndinawabisira ndimaopa kuti achita ngozi atate anamuyang'ana zimveka nena mfiti wakutumayo ndi wakuti ufuna kutithetsera ngati mayi sanafune kuipota nsima kuti adye panali chifukwa chomukakamizira ndipo sukulu unatsekera liti siwanapite masabata awiri ndi kamwana kake unali kuti adafunsa atate mwa ukali tsopano chemwali sanayankhe namwali wofika ku chinamwali anzake atamva kale mwambo wofunika akanene chiyani mwana wa mkazi anatutumuka zinali ngati zanda kukuwidwa ndi ochemerera ake omwe ndipo anathawapo pokujombesani inu ndi alendo anu anasonyeza kusandikonda ndinatero mantha adali asanandichoke poti mpweya unali kutali ndinasowa chochita ngati munthu yemwe wabulikiridwa ndi mbewa zambiri nthawi imodzi tony undinenetsa pambali ufatse wayesa ndingamve zimenezo anandifunsa atate ndifatse ndinafunsa anandiyang'ana kumaso anati ndati usafulumize kumeza kodi umadziwa kuti nkhwiru ili mkamwa osati m'mimba ndinayang'ana modabwa ngati muja achitira munthu akamayang'ana chinthu chachilendo chodabwitsa atate nkhwiru ndinafunsa ndiye muti ili mkamwa osati m'mimba ukudabwa kusukulu kwakoko kulibe zimenezi nawe iwe okhala mwana wamamuna sungadziwe ndimadziwa koma pali zina zomwe diso silimatha kutola ukakhala wina ungoti phee kodi nsima usanayiphike ungaidye ayi koma ndimafuna kuzidziwa ndisanakumane nazo kani chibwenzi umangomveti ufuna anthu akutole eti si zimenezo kodi mayi anakuuza kuti sakukonda kunena zoona zomwe wachita mzangani zochititsa manyazi kwa ndani nanga anthu oonera aziti chiyani azingoti toni wanu sakondedwa koma amangokakamira mtsikana uja ndakumva udyo wati ukakamira ee anthu azingoti toni wakwatiwa koma iwe ukufuna namwali oyankhula ngati ameneyo akhale oyipa atate si zimenezo ndiye umvere za ine uyu ndiye samu yophatikiza osati yochotsera kodi ufuna kuti uziyendera zonena za anthu ayi koma koma chani ngati pali wina ali ndi mwayi munthu wake ndi iwe atate ineyo iwe wekha sungaone kuti namwaliyo amakukonda kuposa wina aliyense kuposanso chinthu china chilichonse pa dziko lapansi atate amanena izi nkhope yawo ikuwala ndi chimwemwe ngati akunyadira mkwati ndi mkwatibwi pa tsiku la chikwati chawo koma ine mawu awowo anandidabwitsa apa tsopano ndidaona kuti ndi bwino kuchita cholakwa kuti atate andiuze zoona zenizeni nanga ukati usalakwe anzako akuuza zokhonza mmalo mowafunsa atate ndi mawu ndidawayang'ana kuti andiuze chomwe ankatanthauza maka chifukwa chomwe chidawapangitsa atatewa kuti anene kuti dorothy amandikonda pobwezera atate anandiyang'ana ndi nkhope ya mwamuna saudzidwa kenaka adati tony nkhope yako ikusonyeza kudabwa iweyo tsiku lija ukuyenda ndi mayi pansewu sunamve anthu akunenani kuti ali ndi chikondi chawotu adanena nanga wachita kukhala mwana kuti zizindikiro zake sukuziona koma nawe bwanji inetu ndimati toni bwanji makani ngati mavunkhomola he munthu wophunzira amene utichititse manyazi apa atate chikondi chilibe m'bale munthu wophunzira amene chimamuputsitsa ngati mlamba ukaugwira mu mchira uli m'madzi ndiye ukufuna ndiphe ulendo wanga kuti ndikhalire zimenezi apa padanenedwa zambiri zinazo ndangozibisa mukafuna mukadzimve kuchinamwali atate ndidawayang'ananso ndidati ndimati iwe toni usandibere nthawi zizindikiro za chikondi cha namwali wako kwa iwe uzadzidziwa chibwenzi chanu chikadzatha